an sigilen tɛ yan ne ma mɔgɔ si fɔ ne kɔni sigilen tɛ ka maa si lebu kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen bɛ fili fili bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais ala ka diinɛ n'i ye min fɔ fɛn t'a la par exemple sisan n'i ko k'i bɛ aya dɔ kalan i da teliya kojugu ani nɛn kɛcogo ne tɛ bɔ k'o corriger mɔgɔ si ye mais e kɛtɔ ka kalan yɔrɔnin min na mɔgɔ dɔ ye hakili jigin karisa nin tɛ nin de don n'i ko k'a bɛɛ bɛ bɛn n'a bɛɛ tɛ bɛn an bɛ bɔ an b'o ɲɛfɔ de i ye karamɔgɔ fila tɔgɔ fɔ k'olu sigilen bɛ ka karamɔgɔ ka fili dɔrɔn de lajɛ karamɔgɔ fana ka kalan karamɔgɔ fana ka kalandenw n'a ka video banna a bɛ to ka minnu fo dɛ karisa bɛ ta karisa olu fana sigilen bɛ ka mɔgɔw de ka fili la minɛ n'i ye min kɛ cɛw taatɔ la dɛ o segintɔ ko ɲɔgɔn wɛrɛ de k'i la sunamɔgɔ ko kuma in diyara n na ko fɔ an tɛ ko an ko an y'a da yɛlɛ la ko sunamɔgɔ ko donc n'an ye sunamɔgɔ k'an kan ka farida ko k'an ɲan'o yɛrɛ kɔ pewu karamɔgɔkɛ n ko garadi ko de silamɛya fana bɛ to farida ye diyagoya de mais suna in bɛɛ de tɛ se k'o kɛ farida n'i y'o kɛ dɛ ko n'i y'o kɛ k'o dépasser dɛ i bɛ kɛ sunamɔgɔ de mais n'i ma tila farila la i tɛ kɛ sunamɔgɔ n'i yɛrɛ ma tila farila i tɛ jate silamɛ fɛ kasikan ye mɔgɔw tɔɔrɔ ko wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bɔra kan wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba ye kuma caman fɔ i tɛ sɔn k'o latɛmɛ dɛ ko an bɛ sunta seli min kɛ ko kira m'a kɛ abubakar sidik m'a kɛ usman m'a kɛ umaru m'a kɛ ahan alihamudulilayi rabila ne tun bɛ yɔrɔ min na fɔ o nin an bɛɛ b'a fɔ wajulikɛla in bɛɛ b'a fɔ i ka seli i ka so o baraji ka bon ni misiri seli bɛɛ bɛnnen don a kan mɔgɔ si ma sɔsɔli k'o la yala aw bɛ taa mawuludu min sigi aw bɛ taa mawuludu min sigi abubakari y'a kɛ yan usumani y'a kɛ yan aliyu y'a kɛ yan umaru bin katabu y'a kɛ yan prophète y'a kɛ yan tabiina jumɛn y'a kɛ a kelen tɛ dɔ ka video sɔrɔ bon nin mɔgɔ sugu yɛrɛ jaabili man di ne ye quoi parce que mɔgɔ min tɛ tiɲɛ ɲini na ye mɔgɔ min tɛ tiɲɛ mɔgɔ min bɛ popularité ɲini na ne ka o mɔgɔ dɔw jaabi a man di ne ye quoi ko sufi abu wa sufi abu ko wahabiyaw ka malobaliya o kuma fɔlen k'a b'a essayer k'o kuma dilan k'u ye video tigɛ karamɔgɔkɛ n bɛna kankari i la i b'i kuma cogo dɔn n'i b'i ka jama ɲini na n'i b'i ka garadi ɲini na i kuma cogo dɔn ne filɛ nin ne bɛ kuma ne bɛ limite bila n'o tɛ kuma cɛjugu an bɛɛ bɛ s'a la dɛ balimaw yanni an ka don video kɔnɔ fɔlɔ an bɛ foli belebelebelebeleba kɛ an karamɔgɔ ani an fa ye n'o ye ustaz abudulayi koyita ye vraiment a ye min kɛ nin de ye silamɛ ɲɛmɔgɔ exemple ye vraiment a ye min kɛ a bɛ fɔ nin ma ko mumini ka baara awɔ n yɛrɛ n bɛ da n tɛ n kun bɛ yɛlɛn sanfɛ dɛ ka d'a kan adamaden si man bon fili ma ustaz abudulayi koyita eh, tile fila kɔfɛ a ye fili dɔ kɛ bon filiko jugu yɛrɛ tɛ a bɛ o bɛ bɛɛ sɔrɔ quoi ko yusufu mɔden iburahima ye ɔ mɔgɔw y'a hakili jigin o tile fila a nana i sigi k'a fɔ n'a ye fili kɛ dɔrɔn u kana to ka tɛmɛ dɛ u k'a lajɔ k'a fɔ a ye ka d'a kan karamɔgɔ dɔw bɛ n'olu ye fili kɛ n'i ko k'i b'a dilan olu b'a fɔ de k'a bɛɛ bi bɛn ee ayi a bɛɛ ti bɛn dɛ min tɛ bɛn an b'o fɔ de donc o foli belebeleba an b'o lase abudulayi koyita ma yarabi ala ka ɲɔgɔn caya ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka si jan kɛnɛya d'a n'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka fɛn bɔ a la min ka fisa ni a yɛrɛ ye yarabi a tɔgɔma min bɛ jamana in kɔnɔ yarabi koyita dana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u tɛmɛ in na koyita dana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yarabi ala k'o tɛmɛ balimaw yan'an ka taa yɔrɔ jan an y'an balimakɛ dɔ ka vidéo ye j'espère que guinéen bɛ sɔrɔ ko wahabiyaw bɔn ja ko ko a bɛ ka kuma fɔ cogo min na ko mɔgɔ a kuma daminɛ filɛ kuma kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ladi jama la o ye tiɲɛ ka d'a kan imamu shafi'i ko ko ale ladibaga jama la ko ale yafar'o ma mais mɔgɔ m'a ladi a kelen ni kelen o tigi bisimila karamɔgɔkɛ n'i ye mɔgɔ ladi ladilikan dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ a tigi kelen na kɛ n'a m'a mɛn i b'a fɔ jama la parce que ale bɛ t'i sigi ka kuma fɔ jama de la e n'a fɔra e bɛ taa diinɛ kuma fɔ jama la dalu tɛ min na n'i welela kɛrɛfɛ n'i m'a mɛn an fana b'an sigi jama kelen i y'a fɔ jama kelen na n'olu b'an sɔrɔ cogo min na dɛ an b'an sigi o jama kelen la k'a fɔ i ye min fɔ tiɲɛ tɛ ne kɔni malheureusement ne an sigilen tɛ yan ka maa si ka fili kɔlɔsi ayi ka n'i filila dɔrɔn k'an bɛ non bɛɛ bɛ se ka fili n'i filila dɔrɔn a ye se ka corriger mais n'e ye fili kɛ k'a bɛɛ bi bɛn an bɛ bɔ an b'o fɔ de n'i y'a ye karamɔgɔkɛ mɔgɔw b'a nɔfɛ malheureusement kɔni mɔgɔ bɛ karamɔgɔkɛ nɔfɛ an'an ka diinɛ n'i y'a ye mɔgɔw b'a nɔfɛ a laɲini bɔra a yɛrɛ de la ka d'a kan ale ko de n'ale ye min fɔ ala ka diinɛ la o tɛ wuli e dun tɛ nabi ɲuman i tɛ ciden ye wahyu tɛ jigin i kan a ka kalandenw ko de n'a y'a bila yɔrɔ min a tɛ bɔ yen ko mɔgɔ si tɛ s'ale ala ka diinɛ la ko siɲɛ t'a kɔtɛrɛ ala ka diinɛ n'a y'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o fɔ n'i ye kuma dɔ fɔ diinɛ kɔnɔ min t'a la an fana bɛ bɔ an b'o f'i ye de n'i y'a ye a sera jama la n'i y'a ye a sera jamako la a fɔra ye kɛrɛfɛ an faw ni an karamɔgɔkɔrɔw kumara kɛrɛfɛ ka dɛsɛ donc n'olu ta ma nafa ɲɛ dɛ n'i y'a fɔ ee ee karamɔgɔkɛ fili tɛ don ala ka diinɛ la koyi walahi n'i y'a fɔ an bɛ bɔ an b'i latilen silamɛya ko kɔnɔna kɔni ayi bɛɛ bɛ latilen o la n'i filila dɔrɔn a bɛ f'i ye de karisa i ye nin fɔ nin tɛ nin de don n'i ma sɔn o ma i kelen ni mɔgɔw y'a fɔ dogodogoni na ka dɛsɛ an b'a foroba f'i ɲɛna an sigilen tɛ yan ne ma mɔgɔ si fɔ ne kɔni sigilen tɛ ka maa si lebu kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen bɛ fili fili bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais ala ka diinɛ n'i ye min fɔ fɛn t'a la par exemple sisan n'i ko k'i bɛ aya dɔ kalan i da teliya kojugu an'i nɛn kɛcogo ne tɛ bɔ k'o corriger mɔgɔ si ye mais e kɛtɔ k'a kalan yɔrɔnin min na mɔgɔ dɔ y'i hakili jigin karisa nin tɛ nin de don n'i ko k'a bɛɛ bɛ bɛn n'a bɛɛ tɛ bɛn an bɛ bɔ an b'o ɲɛfɔ de a ko de ko n'a ye ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na k'a ti bɔ yen wahyu dun tɛ jigin e kan ee hali kalifaw nana olu m'a fɔ ko n'u ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na k'a ti bɔ yen maa kelen tun bɛ n'o ye ala ka diinɛ la k'a tɛ bɔ k'a bɛ k'a ala ka diinɛ bila ma k'a tɛ bɔ o tun ye porofɛti nɛɛma ni kisi ma ale fatulen ka ban an bɛɛ b'a ta ale ka dawada de ma tɔw i mana ko o ko kɛ mɔgɔ dɔ b'i bɔ sira la wa k'i bila dɔ kan e n ko kalifaya la abubakar umaru bun katabu ko ni aliyu kun tɛ ale tun bɛ halaki parce que ale ye ko silamɛw ɲɛmɔgɔya dun ala ka jɛ bɛ ka b'u ma ɔ e ka jaabi e ka jaabi kun filanan fana ye min ye ko tellement que ko sunamɔgɔ ko kuma in diyara n na ko fɔ an tɛ ko an ko an y'a da yɛlɛ ko sunamɔgɔ ko donc n'an ye sunamɔgɔ k'an ka farida ko k'an ɲinan'o yɛrɛ kɔ pewu karamɔgɔkɛ n ko garadiko de don e ma mɛn n ko tenue na général bɛ yen capitaine bɛ yen sergent bɛ yen lieutenant fana bɛ yen ɔ silamɛya fana bɛ ten farida ye diyagoya de mais suna in bɛɛ de tɛ se k'o kɛ farida n'i y'o kɛ dɛ ko n'i y'o kɛ k'o dépasser dɛ i bɛ kɛ sunamɔgɔ de mais n'i ma tila farida la i tɛ kɛ sunamɔgɔ n'i yɛrɛ ma tila farida la i tɛ jate silamɛ fɛ dɛ ka d'a kan farida dɛ o de bɛ kɛ n'o kɛra de i bɛ sɔrɔ ka don suna kɔnɔ mais e ma farida kɛ fa a tɛ se ka fɛn fɔ ko sunamɔgɔ ko an ɲina farida kɔ yɛrɛ an bɛɛ y'a da yɛlɛ ko sunamɔgɔ donc n'i garadi de bonyana f'i ye ko sunamɔgɔ n tɛ général sɔrɔsi de don mais a fɔ ma ko général kun jumɛn na a garadi de bonyana capitaine sɔrɔsi don a fɔ ko capitaine kun jumɛn na a garadi de bonyana ka tɛmɛ tɔw ta kan donc o y'e ka jaabi kun filanan ye i ye karamɔgɔ fila tɔgɔ fɔ k'olu sigilen bɛ ka karamɔgɔ ka fili dɔrɔn de lajɛ karamɔgɔ fɛnɛ ka kalan karamɔgɔ fɛnɛ ka kalandenw n'a ka video mana a bɛ to ka minnu fo dɛ karisa bɛ ta karisa olu fɛnɛ sigilen bɛ ka mɔgɔw de ka fili laminɛ n'i ye min kɛ cɛw taatɔ la dɛ u segintɔ k'o ɲɔgɔn wɛrɛ de k'i la e ka taa nkalon duba duman sanfɛ bani u tɛ une semaine kɛ n'u ma fɔ ko wahabiya don a kala u bɛ ka yɛlɛ fan bɛɛ fɛ t'a lajɛ donc o juru sara de don o juru sara de bɛ kɛ karamɔgɔkɛ la n'i ye min kɛ cɛw taatɔ la u segintɔ b'o ɲɔgɔn de k'i la ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ karamɔgɔkɛ la karamɔgɔkɛ ye nin bɛɛ de kɛ ka tɛmɛ o ye ka jaabi ye aw bɛ kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de ahan an ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc n tɛ sama kuma nɔfɛ n bɛna don kuma kun filanan kɔ an ye an fa n'an karamɔgɔ yɛrɛ ka video lajɛ o don ko su rɔ ko ale ye mikoro kɛlɛ kɛ k'ale fa nenina k'ale ba nenina aa bon mɔgɔ min y'a fa n'a ba neni sa an b'aw jalaki donc aw jo t'o yɔrɔ nin na dɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ maa ye ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya komi a yɛrɛ ko ten donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ko u bɛ mikorow kɛ tantɔ ka si ka kule ee ka kule aa ee an fa o kuma cɛ man ɲi i da kɔnɔ dɛ ka kule ayi kuleko tɛ misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ i bɛ bisimilayi kalankan de mɛn ni sura amin salamu aleykum nin dɔrɔn de bɛ misiri kɔnɔ ka kule ka sɔrɔ o tuma nin kelen ale ko ko wasifakɛlaw gɛnna yan quartier mɔgɔw donna ko wahabiyaw m'o fɔ dɛ quartier la mɔgɔw de ko ko wasifakɛlaw bɛ mikoro siri ko ka quartier bɛɛ tɔɔrɔ ko ka quartier bɛɛ tɔɔrɔ nin ta nin ye su tan laban dɔrɔn de su tan laban a bɛ ban sisan ɛ eh, sunkalo tile tan laban maliyɛn yɛrɛ bɛ sunɔgɔ a man ca yɛrɛ i tayiri bɛ si yala la maliyɛn yɛrɛ bɛ sunɔgɔ a man ca su tan laban kɔnɔ yɛrɛ mɛ a ye wazifakɛlaw ka kɛlɛ kɛ yan kartiye mɔgɔw de ko k'u bɛ mikoro sigi ko ka bɛɛ tɔɔrɔ ne m'a fɔ dɛ kartiye de y'a fɔ karamɔgɔkɛ misiriko kɛlɛ ne tɛ fɛ ka da don o la n'o tɛ a ye kartiye mɔgɔw ka misiri d'u ma sa aw bɛ se ka bɔ sigida dɔ la cogo di k'aw bɛna aw ka jagoya sariya sigi mɔgɔ dɔ kan o tɛ se ka kɛ o kartiye la mɔgɔ bɛɛ tɛ wahabiya ye mɔgɔ minnu kumana wahabiyaw tɛ o mɛ misiri in bɛ cogo min na a ye mɔgɔ misiri to yen fatiya bɛ ta yen bolobilala bɛ bolo jiginna bolominɛla bɛ bolo jiginna bɛ yen aw kana esaye k'aw bɛ fitina mɔgɔ ka fitina tɔ juguya quoi n'a sɔrɔ wazifa kɛ ka da misiri b'aw bolo a y'u wele ka taa k'aw ka misiri kɔnɔ kɛ komi aw yɛrɛ ko ko ni a tɛ bɛn min ma ne salamu bila ka taa so donc a bɛ bɛn aw min ma aw y'u wele ka taa k'aw ka misiri kɔnɔ aw ka mɔgɔw ka misiri d'u ma ko mikoro kasikan ye mɔgɔw tɔɔrɔ ko wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bɔra kan wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba ye kuma caman fɔ i tɛ sɔn k'o latɛmɛ dɛ K'an bɛ su tan seli min kɛ ko kira m'a kɛ Abubakari Sidiki m'a kɛ Usumani m'a kɛ Umaru m'a kɛ alihamdulilayi rabil alamin ne tun yɛrɛ fɔ nin an bɛɛ b'a fɔ wajulikɛla in bɛɛ b'a fɔ i ka seli i ka so o baraji ka bon ni misiri seli bɛɛ bɛnnen don a kan mɔgɔ si ma sɔsɔ o la yala aw bɛ taa mɔlidu min sigi Abubakari y'a kɛ yan Usumani y'a kɛ yan Ali y'a kɛ yan Umaru bin Katabu y'a kɛ yan porofɛti y'a kɛ yan tabina jumɛn y'a kɛ a kelen tɛ yen o ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan fana ye jumɛn ye tuguni aw bɛ mɔgɔw cɛ ka taa ziyara kɛnɛw na ka taa fɔtɛyi ni fɛnw sigi aw mɔgɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko kira ka wagati la fo k'a fɔ ko san kɛmɛ hali nin yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ jamana si la ni mali tɛ nin tɛ kɛ diɲɛ jamana si la ni mali tɛ ka taa fɔtɛyiw sigi ko ziyara ka mɔbili ta ka taa ko ziyara ee ziyara ko bɛ yen koyi ni ziyara don an bɛɛ ka taa an faw salen don an mɔkɛ an ka t'u kaburu ziyara bani Abubakari y'o kɛ Umaru y'o kɛ usumani y'o kɛ yan aw bɛ ka mɔlidu jiw feere yan Abubakari y'o feere yan usumani y'o feere yan karamɔgɔkɛ de ala aw kana fɔ k'aw bɛ dalilu kɛ k'aw yɛrɛ minɛ sa aw kana fɔ k'aw bɛ dalilu kɛ k'aw yɛrɛ minɛ ala ka hakilina ɲuman d'an ma mɛ o tuma nin kɛla ale bɛ ka kuma min na o ye mikoro de ye ou bien o sigida mɔgɔw tɛ sunɔgɔ don su de o tuma nin kɛla ale bɛ ka kuma min na dɛ mikoro don u ka malidu kɛla u tɛ sɔn ka wajuliw ta k'u b'a kɛ mikoro la o tuma a fɔ an ye so min b'o kɛrɛfɛ o so mɔgɔ bɛɛ ye silamɛ ye wa aw kana kuma k'aw yɛrɛ minɛ aw ɲagalikɔrɔ aw kana fɔ k'aw ɲagalikɔrɔ bɔ mɔgɔ dɔw la ka taa aw yɛrɛ ka taa dalilu jɔ aw yɛrɛ kan sa k'u bɛ kule ne kɔni t'a dɔn kule sugu min don ala ka hakilina ɲuman d'an ma dɔrɔn donc n bɛ video in datugu ni jumɛn ye an ye dɔ ka video sɔrɔ bon nin mɔgɔ sugu yɛrɛ jaabili man di ne ye quoi parce que mɔgɔ min tɛ tiɲɛ ɲini na ye mɔgɔ min tɛ tiɲɛ mɔgɔ min bɛ popularité ɲini na ne ka o mɔgɔ dɔw jaabi a man di ne ye quoi ko sufi abu wa sufi abu ko wahabiyaw ka malobaliya o kuma fɔlen k'a b'a essayer k'o kuma dilan k'u ye video tigɛ karamɔgɔkɛ n bɛna kankari i la i b'i kuma cogo dɔn n'i b'i ka jama ɲini na n'i b'i ka garadi ɲini na i kuma cogo dɔn ne filɛ nin ne bɛ kuma ne bɛ limiti bila n'o tɛ kuma cɛjugu an bɛɛ bɛ s'a la dɛ mais ni silamɛya ko don an bɛ silamɛya kuma fɔ ni hikima de ye an bɛ silamɛya kuma fɔ ni hikima de donc kana essayer k'i b'o kuma dilan wallahi nin cɛ in filɛ n'i y'a ne tɛ n da don a ka video n'i y'a ne ta ka video filɛ tiɲɛ ɲinina de tɛ quoi wallahi billahi n ye kali ala summa wallahi tiɲɛ ɲinina tɛ parti defana de don karamɔgɔkɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ video kɛ k'i b'a kɛ silamɛya tɔgɔ la i ma siya mɔgɔ i ma dɔ fɔ siya mɔgɔ ma i ma dɔ fɔ ansardini mɔgɔ ma bilahi i ta tɛ silamɛya ko ye a ye ɲininka ko cogo di mali wajulikɛla jumɛn bɛ yen ko min ni ansardini mɔgɔw ka di a tɛ fo n'a bɔra siya mɔgɔ la olu b'u musalaka parce que olu bɛ jama ɲini na i bɔ o bɔ i bɛ n'i sigi mahi watara ko tan usumani sɔlihu ko tan abudulayi koyita ko tan alhamdulilayi olu y'o fɔ o bɛ sɛbɛnfɛn sanumanw kɔnɔ olu y'o fɔ olu bɛ dalu ta yɔrɔ min na o dalu o kitabuw ka kɛnɛ i yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ k'i ye malikiya ye e ni ala cɛ maliki ye mɔgɔ dɔ don silamɛya ni baya ye don min na i wulila k'a fɔ a ko cɛ ko ko ko baya tɛ ko baya tɛ silamɛya ɛɛ la ilaha ilala tɛ silamɛya donkan ye i wulila k'o kɛlɛ kɛ o dugusɛ i ma bɔ ka yafa deli la i kana bɔ ka deli kɛ kana bɔ ka deli popularité fɛn o kun bɛ a bɛɛ kun bɛ bi parce que ninnu ta ye min ye dɔrɔn n'i b'a fɛ ka popularité sɔrɔ i b'i ɲɛsin ninnu ma k'u ka karamɔgɔkɛ tɔgɔ fɔ k'u défense la i bɛ popularité dɔɔni sɔrɔ an tɛ popularité ɲini na dɛ an bɛ tiɲɛ jalan de f'i ye e ni ala cɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn jumɛn bɛ a b'a kɔnɔ ko seli tɛ silamɛya ye munna i tɛ bɔ k'o fɔ mɔgɔ ye diɲɛ sɛbɛnfɛn jumɛn bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a tɛ sɛbɛnfɛn na ko seli tɛ silamɛya ɲɛ ko sun t'a ɲɛ ko hiji t'a ɲɛ ko jakabɔ t'a ɲɛ karamɔgɔkɛ dɔ bɔra ka nin bɛɛ lagosi yan mais abada i ma deli ka bɔ k'o tɔgɔ fɔ i ka video la i tɛ se o bɔ i k'a fɔ i ka lajɛ kɛ sahaba neninaw siya mɔgɔw bɛ yan suwala ni abu jafar jabate bɛ yan siya mɔgɔw bɛ yan olu bɛ ka sahabaw neni yan ka sahabaw kafiriya don jumɛn a y'o kuma mɛn cɛ da a bɛ ka bɔ k'o kuma fɔ bɔ i k'a fɔ i ka lajɛ dɔrɔn n'i ta ye ala ko ye walahi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ka video kɛ kun ye ala ko ye i ni ansardini mɔgɔ tɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma i ni siya mɔgɔ tɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma ala ye mɔgɔ minnu don a diinɛ kɔnɔ olu y'o labɔ de silamɛya kolomaw olu fana y'o kari kari de e yɛrɛ e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ danbe kɛra silamɛ ma n'i ye ansardini mɔgɔ yɛrɛ ɲininka e tɛ silamɛ yɛrɛ mais u bɛ k'i nɛgɛ komi u b'i musalaka dɔrɔn komi i bɛ u ka karamɔgɔkɛ tɔgɔ ka popularité ɲini de parce que olu ko kelimatu shahada tɛ silamɛya donkan ye e de bɔra k'a fɔ k'e e e e ye mɔgɔ e bɛ e donna silamɛya ni kelimatu shahada ye e bɛ bon i karamɔgɔw de f'i ɲɛna i b'o de dɔn bon i bɛ mɔgɔ don n'o fana de bon ninnu de ko ko kelimatu shahada ko silamɛya donkan tɛ ko jeli tanganan don ko jeliw b'a fɔ e la ilaha ilala o t'a fɔlen yan bon e b'i ka video kɛ e b'olu gasi sigi o sigikun ye mun ye an bɛɛ b'o dɔn n'i ka popularité ɲini kɛ k'i kuma cogo dɔn i kuma cogo i k'a dɔn i kana fɔ k'i bɛ kuma in dilan i y'a fɔ de n'i bɛ kuma kuma ni hikima ye ne ka avertissement de k'a f'i ɲɛna parce que ne b'a dɔn i tɛ tiɲɛ ɲinina ye n'i ye tiɲɛ ɲinina mɔgɔ mɔgɔ ko seli tɛ silamɛya bɔ i k'o kama kɛ mahi watara bɛ ka min fɔ abudulayi koyita bɛ ka min fɔ usumani sɔli bɛ ka min fɔ o sɛbɛnnen de don mais karamɔgɔkɛ bɛ ka min fɔ a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi kɔnɔ bon mali la wajulikɛla tɛ k'i bɛ wajulu kɛ k'i ni ansardini mɔgɔ tɛ gosi ɲɔgɔn na a tɛ se ka kɛ o olu bɛ min fɛ dɔrɔn genre olu b'o de ta u tɛ min fɛ u b'o bila n kɔni min fɔ a ye an ka courage ta mɔgɔ o mɔgɔ bɛ video kɛ bɛɛ lajɛlen ka courage ta nin ye jihadi de ye nin ma ko in ma nɔgɔn dɛ nin ye jihadi de ye nin ma nɔgɔn dɛ donc n ka foli belebeleba bɛ n dɔgɔkɛ ani n terikɛ n'o ye isa jabate vraiment cɛsiri b'a la i ɲɔgɔn man ca ani usman suguna ani page fɛn fɛn bɛ k'a bɛ silamɛya présenter k'a bɛ suna présenter n b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin tun ye video dɔ ye min bɔra aw balimakɛ n'aw denkɛ yɔrɔ ali muhamad kamara ni fili min bɔr'a la o ye ne ka dɔnni dɔgɔya ani sitanɛ ka wasuwasu ne sago ma aw ta ka baara kɛ n'o ye maa si ma bɔ fili ma ni